Bwampini mutu 2 Zimeze mfumu ya Angitau Kusachokeka dziko lachiwiri kudali bata, kudali mitundu yambiri ya anthu. Angitau ndiwo udali mtundu waukulu wa anthu onse. Dziko lawo lidali pafupi ndi mtsinje wa Nile, ndipo linkatchedwa Angitau. Mfumu yawo idali Zimeze. munthu wa tsitsi lakuda, wachinyamata, wokhuthala bwino, wamfupi, wamsangala kwambiri ndiponso wokongola mwachiufumu. Nachimasomaso, mkazi wake, adalidi munthu wamayi. Iye adali wachifupikire, wonenepa, tsitsi lotuwira, timaso towala, nkhope yosalala ndi yowala, ndipo zonse mwa iye zidalidi m'malo mwake. Mwa akazi onse akusachokeka panalibe wokongola. Tsiku lina akucheza ndi mkazi wake, bwenzi lake, ndi nduna ndi mamulumuzana ake m'khonde mwa nyumba yake yokongola yachifumu, adadodoma pomva chimkokomo cha mphepo. Anthu onse adaleka kuyankhula ndi kuyang'anitsitsana. Chimphepocho tsono chidangozungulira nyumba yake. Mwadzidzidzi, adangoona mtambo woyera pafupi ndi nyumba yake. Onse pakhondepo, poona mnyamata wamtali, wachilendo, wokongola akuchokera mumtambomo, adalenguka ndi mantha ndi kugwa pansi.
Dzukani, musaope!
liwu lomveka bwino lidatero. Onse adadzuka ndi kukhala tcheru.
Ndine Mapiko, wamthenga. Ndachokera ku Ntheradi kumene kumakhala Tinjiwa, mfumu ya mafumu, kuti ndidzalalike ndi kupereka uthenga wake. Iye wati kuyambira dzulo, maufumu atatu agawidwa. Mukuwadziwa kale maufumuwa. Dziko lakumwamba, Ntheradi, mfumu yake ndi Tinjiwa. Ufumu wa pansi pano kuno Kusachokeka uli m'manja mwa Ndomondo, mkulu wake. Dziko la pansi penipeni ku Midima, Chiphanza ndiye azilamulira. Uthenga wina ndi woti mukafuna nzeru muzipempha kwa Chezichezi. Mukafuna zida za nkhondo muzipempha kwa Mbamba ndipo ngati ndi koyenera, adzakupangirani. Mziisi ndiye wodziwa dongosolo lonse la nkhondo. Atayankhula choncho, mtambo ujanso udam'phimba. Mfumu idayang'anitsitsa nduna zake ndi kufunsa kuti uthenga wakumwamba aumvetsa bwanji. Tichitenji? Mfumu idafunsa, Mwa anthu onse omwe adabadwa, nayamwa mawere a munthu wamkazi, nalembedwa kuti adzafa tsiku lina, sipanaoneke munthu wochenjera poyankhula ndi kuweruza milandu, ndipo padalibe wodziwa kulewa ndale za anthu amene adakayankha chifunso chokhwima cha mfumu, koma Bwampini yekha. Iyeyu adali mmodzi mwa nduna zowerengedwa za mfumu. Kwawo kudali ku Buwa, Dziko lomwelo la angitawo. Koma kafuko kena, pomva funso loterolo, nduna zina zitatu zidaganiza zochitira chipongwe Azimu, chifukwa ankafuna kuwalanda ufumu. Ena adati, Tingokhala, tione m'mene ziyendere. Bwampini yekha adatsutsa nati kwa mfumu ndi kwa makosana onse.
Poyamba, ife ndife anthu akuntheradi ndi azimu. Ife nzeru zathu zicheperatu poyerekeza ndi zawo. Sitingachite chipongwe, chifukwa mmene tikuyankhulamu akutimva. Mmene agawana maufumu chonchomu ndi bwino, chifukwa ifenso phindu lathu ndi lalikulu. Ndi nzeru zawozo adzatithandiza. Tingochita chaka posonkhanitsa anthu onse. kuti amvetsetse. Tikatero tidzakondweretsa Tinjiwa poti watitumizira Ndomondo kuti adzakhale otiweruza pa zinthu zimene sitimvetsa ndi nzeru zathu zaumunthu. Pomva mawu anzeru oterowo, mfumu, mkazi wake, nduna ndi makosana onse adamuombera m'manja ndi kumuweramira. Mawu ake adali anzeru. Mfumu adauza nduna yake yayikulu kuti isonkhanitse anthu ake kuti akonzekere za chaka. Bwampini atafotokozera chigulu cha anthucho monga mfumu adapempha, anthu adabalalika. M'mawa mwake anthu adapha zifuyo monga nkhuku, nkhosa. mbuzi, ng'ombe ndi nkhumba. Adaphika zakudya zochuluka ndi kukonza zakumwa zoledzeretsa. Anthu onse atasonkhana, mkulu wansembe, Chipempherere, adapereka nsembe kwa azimu onse, naperekanso ina yapadera yolandira ndi kuvomereza chitetezo cha Ndomondo. Ndipo anthu adadya, navina ndi kumwa kwa ndazioneranje.